Ди къуажэхэм нобэ яӏэ псэукӏэм щыгъуазэ фытщӏыным адэкӏи къыпыдощэ. Иджыблагъэ дэ дыщыӏащ Лэскэн щӏыналъэм хыхьэ Къугъуэлъкъуей, Урыхукӏэ дызэджэ къуажэм. А зекӏуэм кърикӏуа фи пащхьэ идолъхьэ. Къуажэ администрацэм и унафэщӏу узэрылажьэр илъэс дапщэ хъурэ а зэманым къриубыдэу къуажэ администрацэм сыт хуэдэ лэжьыгъэхэра къывэхъулӏар? Къуажэ администрацэм лэжьапӏэ сызэрыуврэ илъэсрэ ныкъуэрэ хъуащ. Абы лъандэрэ ди Дом культурэр илъэсипщӏ щӏым щӏигъуауэ ремонт мыщӏауэ щытати, капитальный ремонт дыхэхуэри, ремонт хъарзынэ миллион пщыкӏуий и уасэкӏэ тщӏа. Мыдкӏэ езы. Дом культурэм и гупэкӏэ пщӏантӏэ иӏэр нэгъуэщӏ программэкӏэ дыхэхуэри, хъарзынэу пщӏантӏэр зыхуей хуэдгъэзащ. Абы къыщынэмыщӏа, зы уэрам ди къуажэм дигу зыхуэныкъуэ бжьамийр тхъуэжащ, делэжьащ. Мы уэрам дэкӏуейр Лениныр псори икӏи Асфальт хъарзынэ ящӏащ, гъуэгу хъарзынэ ящӏащ, освещение ящӏащ и кӏыхьагъкӏэ. Гъуэгу сытхэм теухуауэ Дорожный фондымкӏэ гъэ къэскӏэ долэжь, уэрам дэкӏхэм кумб зыгуэр иӏэу щытмэ, додыж. Ауэ дэ щыдимыӏэм дейкӏэ гравиер гъуэгу дощӏ, нэгъабэ тщӏащ псалъэм щхьэ къуажэм и ныкъуэм нэс, мы гъэми ди гугъэщ апхуэдэу тщӏыну.
Хьэжбий, мис мы илъэс зыбжанэм къуажэм щекӏуэкӏа лэжьыгъэхэр нетӏэ къуажэ администрацэм и унафэщӏым зэрыжиӏащи, мыбдеж щэнхабзэ унэр зефхьащ, утыкур зэвгъэпэщащ. Ар зыхиубыда проектхэм тезгъэпсэлъыхьынут, адэкӏэ иджыри щекӏуэкӏа лэжьыгъэхэми тезгъэпсэлъыхьынут.
Упсэу, узыншэ ухъу, мы илъэс зытхух иужьрей илъэс зытхухым лэжьыгъэшхуэ щекӏуэкӏауэ жыпӏэу хъунущ къуажэм. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, федеральный программэу зы зытхухым дыхиубыдащ. Ар мы главам зэрыжиӏауэ, мис мы Дом культурэ дызыбгъэдэтым. Илъэсипщӏым щӏигъукӏэ мылэжьа Дом культурэр дахэ ӏейуэ ремонт хуащӏащ икӏи абы ипкъкӏэ къуажэ сабийхэм зэман щагъэкӏуэн ягъуэт. Мыбы езы Дом культурэм щылажьэхэм нэхъ куууэ тепсэлъыхьынщ абы, ауэ псалъитӏу къэфакӏуэ гуп щагъасэ, хъыджэбз цӏыкӏухэм щхьэкӏэ гимнастикэ, Ауэдэ секцэ щокӏуэкӏ, абы къищынэмыщӏауэ боксерский клуб хэтщ, вокальная группэ щолажьэ. Къуажэ сабийм иджыри къэс гугъу ехьу щытащ, я щхьэр зрахьэлӏэн ямыӏэу икӏи мыр зэраухуэрэ ди ӏуэхур нэхъ тынш хъуа, нэхъыфӏ хъуащ. Щэнхабзэ унэр зэрызэрахьэрэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ щекӏуэкӏрэ? Сабий дапщэ къекӏуэлӏэну апхуэдэ ӏэмал яӏэ?
Щэнхабзэ унэр зэрызетхьэрэ второе дыхание жыхуиӏэм хуэдэу унэм къызэӏуихыжащ. Сабий пщӏейм щӏигъу нобэ къокӏуалӏэ. Адыгэ къафэмкӏэ хуагъасэ, уэрэд жыӏэкӏэмкӏэ хуагъасэ драмкружок хуэдэу театральная студие къызэӏутхауэ, абыкӏи ди сабийхэр къекӏуалӏэу абыкӏи догъасэ.
Къапщтэмэ, мыбы къекӏуэлӏэну хуитыр зы ныбжь гуэрым щыщӏэдзауэ хьэмэрэ илъэситху илъэсих ныбжьым ит сабийм япэу къэшэну хуит мыбыкӏэ? Гукъыдэж зиӏэ псори къекӏуэлӏэну хуитщ сабийм къыщынэмыщӏа. Ныбжьым елъыта, ныбжьым елъытауэ ди щэнгъэсэ унэм щылажьэ ди лэжьакъуэхэм абы ужеи сыт хуэдэ лэжьыгъэкӏэ бгъэдыхьэнми я лэжьыгъэр ягъэзэщӏэнущ. Сабий къыщынэмыщӏа ди нэхъыжь къуажэм дэсхэри Къекӏуэлӏэну, адыгэ уэрэдыжь жаӏэми, гушыӏэ жаӏэми, тӏэкӏу загъэпсэхунуми апхуэдэ хуитыныгъи яӏэщ. Зэман куэд дэмыкӏыу мы щэнхабзэ унэм зэӏущӏэ щокӏуэкӏ, гуфӏэгъуэ пшыхь щокӏуэкӏ. Къуажэдэсыр сабий нэхъ цӏыкӏунитӏэм деж щыщӏэдзауэ нэхъыжьым деж щиухыжу, мы залым щӏэмыхуу къокӏуалӏэ. ӏейуэ щогуфӏыкӏ, ӏейуэ хуэарэзыщ къуажэ унафэщӏми, щэнхабзэ унэм и унафэщӏми хуэарэзыуэ. Илъэс куэдкӏэ зэхуэщӏауэ щыта зэрахьэн ипэ къуажэдэсхэри хуэзэшащ мы щэнхабзэ унэм щекӏуэкӏ зэӏущӏэхэм, аращи, икъукӏэ я гуапэу къокӏуалӏэ. Гу зэрылъыттащи, мы щэнхабзэ унэр иныфӏу щытщ, пэш куэди иӏэщ, дызэрыщыгъуазэщи, бокскӏэ зыщагъэхьэзыру ауэдэ пэши иӏэщ, абы сабий дапщэ къекӏуалӏэ?
Бокскӏэ загъэхьэзыру сабийшхуэ къокӏуалӏэ. Къуажэр къуажэ инщ, щӏалэгъуалэ куэд дэсщ. Щӏалэ цӏыкӏур нэхъыбэщ, зэрыжаӏэщи, щӏалэ цӏыкӏухэр гуфӏэжу а боксымкӏэ зыхуэгъэсэным абы къокӏуалӏэ. Ди къэфакӏуэхэм гушыӏэ тӏэкӏуи хэлъу жысӏынщи, щӏалэр ди мащӏэ мэхъу, мыдэ боксым къекӏуалӏэр нэхъыбэщ, ауэ дызозэгъ дыздолажьэ хъарзынэу.
Мы Дом культурэм и гупэр нэгъуэщӏ программэ «Комфортная городская среда» жыхуиӏэ федеральнэ программэм дыхэхуэри, мис мы и гупэр дахэ дыдэу тхуащӏащ. Абы ӏэмал имыӏэу мыбы газонэ удз тетсэу жыг хэтсэну ди гугъэщ. Мыбы мы Администрацэм и гупэмрэ мы Дом культурэмрэ и гупэр щхьэхуэу щыт, дэ зы комплекс щӏащ мы ар. Зэщхьу тщӏыну, ну, гу лъыфтауэ щӏэкӏынщ. Тӏэкӏу иджыри лэжьыгъэр и кӏэм нэсакъым, а удзыр хэтсэу жыг, жыг дахэ цӏыкӏу декоративнэу хэтщӏэжыну ди гугъащ. Дом культурэм къыбгъурытыр администрацэ дызыщӏэс унэращ. Абы теухуауи къыхэзгъэщыну сыхуейт. Илъэс плӏыщӏым щӏигъукӏэ ремонт ямыщӏауэ щытащ ар. Ауэ мы ди главар нобэ щӏалэ лажьэр къэува нэужькӏэ и жэрдэмкӏэ тхузэрахьащ. Абы быдэу къуажэдэс щӏалэхэр къыддэӏэпыкъуащ. Ар арендатор зы гуп, абы къищынэмыщӏауэ къыхэзгъэщыну сыхуейт. Мис мы забор дахэ мы ихъуреягъкӏэ екӏуэкӏыр щӏалищым зэхыхьэщ аби миллион ныкъуэ иратри тхурагъэщӏащ. Абыхэм я цӏэри къисӏуэну сыхуейт. Ар арендатор, индивидуальный предпринимателькӏэ дызэджэ Блий Тимборэ, Блий Алим, Блий Бислан. А щыр зэгухьэри. Миллион ныкъуэ уасэкӏэ мис мы забор дахэр тхуаухуа. Руслан, мис мы иужьрей илъэс зыбжанэм къуажэм сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр къыщекӏуэкӏа? Фӏыкӏэ, ӏейкӏэ зихъуэжрэ фи псэукӏэм? Ди псэукӏэм нэхъыфӏу зехъуэж фӏыкӏэ зэрызихъуэжыр. Укъыдыхьэм уи гур хэхъуэу хъуат, мис мы зи дахагъэр сыт и уасэ? Дом культурэ диӏэщ, модкӏэ, спортивнэ-оздоровительнэ центр диӏэу мэлажьэ, школитӏ диӏэу мэлажьэ, садикитӏи дэтщ ди къуажэм. Уэрамхэмкӏи сыткӏи къэпщтэжыну ӏейуи щытакъым, ауэ фӏыуэ нэхъыфӏ хъуа, фӏыуэ. Нобэкӏэ къуажэдэсхэм дэнэ щылэжьэну зесӏыщӏэр, я унагъуэ щапӏыну сыт хуэдэ ӏэмал яӏэ? Лэжьыгъэ дэлъу щыт къуажэм?
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, лэжьыгъэ ӏуэхум теухуауэ тӏэкӏу нэхъ гугъу йохь. Къуажэдэс цӏыхум губгъуэм итхэм гъэмахуэм де зэдест, ну щӏымахуэ хъуа иужькӏэ лэжьыгъэ нэхъ мащӏэ мэхъу, ди жагъуэ зэрыхъунщи мыщэмкӏэ кӏыфӏыплъым. Республикэм хуэдэ щымыӏэу итащ, консервнэ завод, ауэ илъэс тӏощӏым щӏигъуауэ лэжьэжыркъым, школитӏым лэжьэну местэ щагъуэт, садикрэращ, модкӏэ. Губгъуэм самозанятэри куэд щыхъуащ. Унагъуэкӏэ я щхьэм ну хэт ӏэщ игъашхэу, хэт джэд игъашхэу сэ сщӏэрэ. Хэт хадэ ищӏу сыту, теплицэ ящӏауэ дэсу самозанятэу сыхъуэм, и щхьэм хуолэжьэж. Псыкӏэ, газкӏэ, уэздыгъэкӏэ сэ сщӏэрэ.
Махуэ псом фиӏэу щыт, фызэпэщ, хьэмэрэ гъэмахуэхэм деж къуажэ куэдыр гугъу йохь, псы ямыгъуэту, мис апхуэдэу фыщрихьэлӏэ къэхъурэ? Зы мазэ закъуэ. Июль мазэ закъуэ. Тӏэкӏу нэхъ гугъу фохь. Тӏэкӏу нэхъ гугъу дохь. Къуажэдэсым дэри ди ягъэжщ сэ. Щхьэж ужын псыр зэпымыу утӏыпщауэ хадэм щӏэбгъахъуэкӏэ къуажэ зэи псы пхуригъэкъуну. Ягъэувэу сэ сщӏэрэ, зыгуэру къагъэсэбэпу щытами зыгуэрт, ауэ лэжьакӏуэ щыдэкӏкӏэ кӏрантыр ӏуехри шланг иредзэри а зы мазэм гугъу дохь июль. Щӏымахуи гъэмахуи зэи перебой диӏэкъым, мы гъэм Гъуэгу ехыр ремонт ящӏати, и кӏыхьагъкӏэ мо ну ночной освещение ягъэувауэ къеуцӏ. Жэщым дауэ тынш къыщӏэкӏынщ а? Жэщыми тыншщ, ех закъуэм нэмыщӏкӏэ мыдрей дэкӏ хьэрыкӏ гъуэгухэр фӏырэфӏ дыдэу жыпӏэ хъуну. Асфальт темылъу уэрам дэкӏ. зыри къуажэм иӏэ. Ди щытыкӏэкӏэ къапщту щытым къалэм нэхърэ тӏэкӏу нэхъыфӏу пӏэрэ ди урам. Ту илъэсым урамищ, урамиплӏ яхуощӏ ремонт. Ау иджысту къиудауэ узэщэрэ зыхуэмыкӏуагъэ иӏэу апхуэдэ урам ди къуажэм иӏэж.
Школу тӏу диӏэщ къуажэм. Мыр етӏуанэ курыт школщ. Адрей школым еджапӏэм нэмыщӏ садик хэтщ. Сабийуэ щитхум щӏигъу школитӏми зыхэту къокӏуалӏэ. Ехъулӏэныгъэ хъарзынэ яӏэщ, точка роста жыхуэтӏэм адэ къызыӏуахауэ школитӏми яӏэщ, модри школ, ипэ школ жыхуэтӏэм гъэ кӏуам къызыӏуахауэрэ а точка роста гупым мыбы нэхъ пасэу къызыӏуахащ. Школхэм, сабий гъэсапӏэхэм я ухуэныгъэхэр, ар зехьэн хуейуэ зыщӏрэ е Пэщыжын хуейуэ е зыщыщӏэ щыӏэу щыт абэкӏэ? Мыдэ мы мы школ иджыпсту дызыбгъэдэтыр федеральнэ программэм хэхуэри миллион тхущӏым щӏигъукӏэ ремонт ящӏауэ щытащ илъэсиплӏ-тху ипэкӏэ. Ауэ модрей школым ди жагъуэ зэрыхъунщи ремонт щӏын хуейщ, сыт щхьа жыпӏэмэ илъэс щэщӏым нэблагъэ капремонт екӏуэкӏакъым, бжэ-щхьэгъубжэ, отоплениекӏэ. унэ лъэгукӏэ проблемэ щыӏэу зэхъуэкӏын хуейуэ. Оснащениекӏэ хъарзынэщ, классхэр псори къызэгъэпэща хъуащ, ауэ езы унэр ремонт щӏын хуейуэ абы. Сабий гъэсапӏэхэр, мо адрей школым хэт сабий гъэсапӏэр ар ремонт зэращӏрэ куэд щӏакъым, абы я ӏуэхур ӏейкъым, ауэ мыдрей садик, мы къуажэм и кум итым, Абы ремонт хъарзынэ хуейщ, унащхьэр зэхъуэкӏын хуейщ, щхьэгъубжэр зэхъуэкӏын хуейщ, сантехникэ, канализацэ проблемэ зыкъом щыӏэщ. Абы иужь фихьауэ щыт? Иужь дихьауэ щытщ, проектно-сметнэ документацэ идогъэщӏ, дыкъагъэгугъауэ щытщ дыхагъэхьэн. Иджыри мис мыбдежым дэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ щевгъэкӏуэкӏыну фи мурадыр? Мы школым и территорием хеубыдэ мыбы зауэшхуэм хэкӏуэда. щӏалэхэр щыщӏалъхьауэ мис мы памятник дызыбгъэдэтым цӏыхуи щӏалъхьауэ щытщ мыбдеж. Мыбы щхьэкӏэ дыдэу дигу ныкъуэт, зыхуей хуэдгъэзарэт жытӏэу. Миллионитӏым щӏигъукӏэ реконструкцие едгъэкӏуэкӏыну ауэдэу проектно-сметное документацие дгъэхьэзырауэ мы гъэм лэжьыгъэ щӏадзэн хуейуэ щытщ.
Зэман дапщэм къриубыдэу, а зэрызэрахьэнур, зэрызэрагъэпэщынур? Мы гъэм октябрым къриубыдэу яухын хуейщ дэ щыгъуэ.
Еджапӏэм сабийуэ щиплӏрэ щэщӏрэ къокӏуэ. Егъэджакӏуэу щэщӏрэ тхурэ диӏэщ. Кабинетхэмкӏэ псори дызэпэщщ. Ирокъухэр псори мы программэ, федеральная программа укрепления сейсмоустойчивости жыхуиӏэ программкӏэ хэхуэщ аби, миллион тхущӏрэ тӏурэ къакӏуэщ ахъшэуи, абыкӏэ ремонт ящӏащ. Нобэ кабинетхэр псори ремонт щӏащ, тэмэмщ, къабзэлъабзэщ, зыхуей хуэзахэщ. Федеральная программэхэм дыхэхуащ, федеральная программэ дызыхэхуахэмкӏэ точка роста жери, абы Сабий щэщӏ нэс къеубыдыр. Сыт хуэдэ унэтӏыныгъэхэра а точкэ ростым хиубыдэр? Технологиемкӏэ диӏэщ, ОБЖ-мкӏэ диӏэщ, оказание первой медицинской помощи жери абыкӏэ диӏэщ, абы къыщынэмыщӏа гуманитарный профиль жери ар диӏэщ. Точкэ ростым абы щыщу технологиемкӏэ три ди принтер щыӏэщ, квадрокоптер сытхэр щыӏэщ, сабийхэр абы иролажьэ, абы къыщынэмыщӏа езы. Точка ростам оборудованиехэр хуэфэщэну псори диӏэщ а предмет жыхуэсӏахэмкӏэ. Точка ростам къыщынэмыщӏа сыт хуэдэ къэрал программэхэра фызыхиубыда? Мы гъэм дыхиубыдауэ щытщ Цифровая образовательная среда жыхуиӏэм федеральная программэ, ауэ оборудование иджыри къэкӏуакъым. Абы къыщынэмыщӏа Успех каждого ребенка жыхуиӏэ программэми дыхиубыдауэ щытщ. Дыщогугъ мы гъэм дызыхуэкӏуэм ар уже къытӏэрыхьэну. Цифровая образовательная средамкӏэ компьютер, ноутбук, принтер, сканер ар и гъусэу къыдатыну дыщогугъыр. Успех каждого ребенка жыхуиӏэмкӏэ направление дэ къыхэтхауэ щытыр социальное направлениещи абы хуэфэщэн оборудование къыдатынущ. Щэрэ плӏыщӏрэ ди сабий садым щохуэ. Щитӏым нэс къокӏуэ. Ди сабий садым гуп диӏэхэм. Пэш зыщӏэсхэм хъарзынэ дыдэу зэрыджэгун хьэпшып щӏэлъхэщ. Махуэ къэс жыхуиӏэм хуэдэу гъэсакӏуэхэм предметно-пространственная среда зрахъуэкӏыну, нэхъыбэ ящӏыну
хэтхэщ. Нобэкӏэ фи лэжьыгъэр нэхъ ефӏэкӏуэн папщӏэ сыт фызыхуейуэ, фызыхуэныкъуэу щытыр? Ди лэжьыгъэр нэхъ дэдгъэкӏын щхьэкӏэ, нэхъ кууэ дылэжьэн щхьэкӏэ садикыр Зэращӏ лъандэрэ капитальный ремонт зэи диӏаӏым. Дыхагъэхуэну жаӏащ программэми, ӏейу дыщогугъ. Мис ди щхьэгъумжэхэр и ныкъуэр тхъуэжащ, и ныкъуэр тхъуэжын хуейщ. Модкӏэ ди унащхьэр зрахъуэкӏыну дыкъагъэгугъащ. Блыщӏрэ бгъу гъэм яухуащ. Абы лъандэрэ илъэс плӏыщӏ мэхъур, илъэс къэс зыдогъэзахуэр, илъэс къэс цӏыкӏухэм я адэ-анэхэр къыддоӏэпыкъур.
Мы сабий гъэсапӏэ къэзыуххэр курыт еджапӏэм хуэхьэзыру кӏуэн папщӏэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ я деж къекӏуэкӏыр? Сабий гъэсапӏэр садым сабий къакӏуэм нэхъыщӏэ гупым щыщӏэдзауэ щхьэж езым и программэ яӏэщ. А программэм ипкъ иткӏэ нэхъыжь сабийхэр курыт еджапӏэм хуэхьэзыру макӏуэ. Ар ди программэм къещтэр хьэрфыр яцӏыхуу, бжыгъэхэр ящӏэу, ахэр сурэт ящӏыфу, хьэрфыр сурэт ящӏыфу, бжыгъэр сурэт ящӏыфу, ар зэпагъэувэфу. Абы къеджэфу апхуэдэу курыт еджапӏэм хуэхьэзыру догъакӏуэ. Мыдкӏэ иджыпсту къэралым зэпеуэу зэхьэзэхуэ куэдхэр хэтщ ар. Спорт и лъэныкъуэкӏи урехъу ар, гупым щекӏуэкӏ лэжьыгъэхэм теухуауэ урехъу. Гъэсакӏуэхэр ауэдэ зэпеуэм, зэхьэзэхуэхэм хыхьэу, сабийхэр апхуэдэхэм хэвгъэту щыт Нтӏэ, ди сабийхэр ауэдэ спортым теухуауэ зэхьэзэхуэ ӏэджэми яхэтщ. Гимнастикэ кружокым макӏуэхэр. Мис мыбдей ди гъунэгъуу спорт комплекс щытщи, ди щӏалэ цӏыкӏухэр абы адэ-анэхэм ягъакӏуэр. Районым щекӏуэкӏ зэӏущӏэхэми зэпымычу дыхэтщ, увыпӏи къыщыдохьыр.

Олимпийскэ деревнэм сыщыӏащ. Ну, сысабийм мис абыхэм я ныбжьу сыкӏуэ шыргыжми, ну, травмэ сиӏэу сыбана. Травмэ сиӏэ хъури къэзгъэнэжаура. Къэбгъэнэжам мыбдеж къэбгъэзэжын щӏэхъуар? Къуажэм узэрыщыщыра? Къуажэм сыщыщти, къэзгъэзэжри, мыбдеж хуэмурэ сыщыӏэми, сытми сыкъэуври сылэжьэну щӏэздзаура. Уигу ирихьрэ сытым и дэ сыщыщӏар? Уей, сигу ирохьмэ, псори си дисциплинэ цӏыкӏухэщ.

Мызэраныну, цӏыху хэтыкӏэ зрагъэщӏэну, ехъулӏэныгъэхэр къахьыну. Нэкӏэ сэ сщӏэр езгъэлъагъун, сэ Алыхьым жиӏэмэ, зэрыхъукӏэ садэӏэпыкъун си гугъуэ. Мыхъунтэ. Дауэ уеплърэ? Жьыуэ спортым къыхаша сабийм а спортым сыт къыхуихьыр? Жьыуэ къыхаша сабийм уей дисциплинэ къыхуехь, япэрауэ, цӏыху хэхьэкӏэ, хэкӏыкӏэ зрегъащӏэ. Пэжу, бжесӏэнщи, цӏыхуу нэхъ Спокойнэ ещӏ нэхъ моуэ мызэраныну моуэ урамым димыхьэхыу щытынущ пэжу бжесӏэнщи спортым къакӏуэу щытмэ.
Къанщобий нобэ къуажэм цӏыхухэм я узыншагъэм щыкӏэлъыплъыну ӏэмал яӏэу сыт хуэдэ ӏуэхущӏапӏэ дэтыр, абы и лэжьыгъэр дауэ зытеубла хъурэ? Мы дызыбгъэдэт унэр къуажэ амбулаториеура? Мыр студентхэр япэм щыпсэу общежитиеу щыта, бжьыхьэм лэжьакӏуэ къыщашэми. Мыр федеральнэ программэм дыхэхуэри, ремонт тхуащӏри, амбулаторие тщӏащ. Ин хъуащ, хуит хъуащ, нэху хъуащ, кабинету зыхуейр псори яӏэщ. зэрылэжьэн ӏэмэпсымэхэр яӏэщ. Абыкӏэ ныкъусаныгъэ къэтлъыту дыбжым нэхъ ныкъусаныгъэу къэтлъытэр дохутыр ирикъуу дызэримыӏэращ. Ди терапевтри, сабий дохутырри совместительствэ жыхуиӏэм хуэдэу нэгъуэщӏ къуажэ къикӏыурэ тхьэмахуэм тӏу къакӏуурэ лажьэуращи, мы жылагъуэм миниплӏым щӏигъу цӏыху дэсщ, ар абы теухуауэ тӏэкӏу ӏуэху зехьэным нэхъ ныкъусаныгъэ иӏэуэ долъытэ. Нобэкӏэ абы и ӏуэху зехуэным, дохутыркӏэ зэпэщ хъуным хэт ар зи пщэдэлъыр, сыт абы щхьэкӏэ щӏэн хуейуэ къэплъытэ?
Дэ лъэӏу ди районнэ больницэми абы щхьэкӏэ теухуауэ ттхащ. Абы ар зи пщэ дэлъыр Министерствэ здравоохранения республикэмращи, щыгъуазэщ, ди ӏуэху зыӏутым щыгъуазэхэщ. Хьэжысмел, нобэкӏэ мы амбулаторием и лэжьыгъэр дауэ къызэгъэпэща хъурэ? Дохутыр сыт хуэдэхэр ара фиӏэр, сыт хуэдэ фызыщыщӏэу щытыр?

Куэншыбыр и чэзум дэшыным теухуауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏыр къуажэм? Япэм дэ машинэ диӏэу администрацэм куэншыбыр дэ дэтшыжу щытащ. Ауэ илъэс зытӏущ хъуауэ экологистикэм дыдолажьэри, быдэу дыхуэарэзыщ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, зэпыу имыӏэу Унагъуэ къэсыху тхьэмахуэм тӏэу ӏухьурэ куэншыбыр даш, абы теухуауэ зыи ныкъусаныгъэ экологистикэм теухуауэ диӏым, ауэ зэманыр къэзгъэсэбэпу къуажэдэсхэм зыхуэзгъэзу селъэӏуну сыхуейт. Ижъ-ижъ лъандэрэ жаӏэ, къабзэр щагъэкъабзэраӏэм, къабзэр щамыуцӏэпӏыращ, жаӏэуи ди губгъэхэм я унэм и гупэхэм я унэм я щӏыбагъхэм, зыгъэпсэхупӏэхэм теухуауэ куэншыб къамыгъэнэну, куэншыб хыфӏамыдзэну, куэншыб дашыр дэн деи щрамыкӏутыну, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, махуэ къэс къакӏуэу куэншыбыр щыӏуашкӏэ цӏыхум къыгурыӏуэу щытын хуейщ къабзэ-лъабзагъэр Езым дей и щхьэм дей къызэрежьэри, абыкӏэ селъэӏуу зыхуэзгъэзэну сыхуейт ди цӏыхухэм. Арендатору цӏыху дапщэ фиӏэр? Щӏым дапщэ апхуэдэу арендэ фтыну ӏэмал фиӏэр? Нэхъыбэуи сыт хащӏэр? Мэкъумэш лэжьыгъэм теухуауэ щӏыуэ къуажэм минитӏым щӏигъу гектар бжыгъэу диӏэщ. Ар арендаторхэм тегуэшауэ щытщ, арендаторхэр зы щэрэ тӏощӏым щӏегъу арендатор нэхъ щӏы нэхъыбэ зиӏэ щӏалэ диӏэращ. Абы теухуауэ къыхэзгъэщыну сыхуейт, щӏыр ӏейуэ тэмэму зэрызэрахьэм, зыхуей зэрыхуагъазэм, абы къищынэмыщӏауэ, гъатхэм, гъэмахуэм, бжьыхьэм теухуауэ, Къуажэдэсхэм лэжьыгъэ зратыфыр, зрагъэлажьэр, абы къищынэмыщӏауэ, ӏейуэ ди гуапэ мэхъу а ди арендатор нэхъинхэм къуажэм исту яухуауэ мыӏэрысэ кхъужь щахъумэну, плодохранилище жыхуэтӏэм хуэдэу, тӏу уже яухуауэ дэтщ. Мис мыдей дызыбгъэдэтри исту яухуэ, абы къищынэмыщӏауэ иджыри зы кърагъэжьауэ, мис мыр зынэсам хуэдиз нэсауэ мы гъэм яухыну щыгугъыу, иджыри тӏу щащӏ, къуажэм щащӏ. Ар абы цӏыху цӏыкӏум къагъэкӏыр щахъумэну ари сэбэпышхуэ хъунущ, аби цӏыху бжыгъэ гуэр лэжьыгъэ ирет. Нобэкӏэ нэхъыбэу къуажэм сыт щыхащӏэр?
Гъавэ хащӏэ. Нэхъыбэу Нартыху хащӏэ. Абы къищынэмыщӏауэ, хадэхэкӏ къэкӏыгъэ, нащэ, помидор, ар нэхъ мащӏэ хъуащ, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Ауэ нартыху площадь хъарзынэ диӏэщ, садым зратауэ, сад къагъэкӏ, мыӏейуэ зэрахьэ. Жыг хадэм нэхъыбэр мыӏэрысэ, хьэмэ пхъэгулъти кхъужь дяхьэри хыхьэрэ, балий и гъусэу? Нэхъыбэр мыӏэрысэщ, ауэ пхъэгулъи диӏэщ,

унагъуэм дыхуэпсэуна тхьэкӏумэкӏэ дывэдейщ. Щӏы дапщэ арендэу фӏыгъ, сыт абы тефщӏыхьрэ? Щӏыр арендэ къэфщтэн щхьэкӏэ сыткӏэ администрацэ щӏэгъэкъуэн фхуэхъу, хьэмэ зэран фхуэхъурэ? Дауи, сыт и лъэныкъуэкӏи администрацэм зыкъыщӏегъакъуэ, начинающим. предпринимателхэм теухуауэ, мкӏэ агрономхэм теухуауэ, арендаторхэм теухуауэ сыт хуэдэ жэуап щыӏэми сытми администрацэр отчет къесын сытым дей сэбэп мэхъу. Нобэкӏэ мы дызэрытым 50 гектар жыгыу модэ итальянскэ технологиекӏэ итщ. Адэкӏэ иджыри нэгъуэщӏ щӏыхэр диӏэщ, нартыху хэтсэ, сыту щӏым делэжьу дылажьэрэ. Нартыхум къищынэмыщӏа зыгуэр иджыри хэфщӏэрэ, хьэмэ

Къепхьэлӏэну дыпхужыну урожай сезон зыфӏэмыкӏауэ. Сащи хапса япэ илъэситӏум зэкӏэ къытефхаӏэ хьэмэрэ? Къытетхащ, ауэ удым дяпэкӏэ щӏэт зырант. Мыбы ипэрей илъэс илъэситӏым жыгым дегугъура, жыгым зедгъэужьуращи, дяпэкӏэ нэхъ дыщыгугъу?
Тон дапщкӏэ фызэрыщыгугъыр?
Къапщтэмэ, хуэбгъэфащэ. Мыбы мыстым теухуауэ зыри щӏэ хэлъым, зыри мыст хэлъым, псори мыстчи, и пӏэ иува нэужь пятьдесят тонн къыщӏэдзауэ семьдесят тонн нэс нэсу, жари плъагъунӏэ. Дэ тщӏэн дощӏэ, долэжь, догугъу адэкӏэ Алыхьым жыхуиӏэ хъунщ. Дауи, зэрыжыфӏащи, дунейм и щытыкӏэ куэдкӏэ елъытащ губгъуэм къипхыным, ауэ, мис, мыпхуэдэ жыгхэм куэду хущхъуэ текӏэн хуейщ, мыпхуэду псы щӏэгъэлъэдэн хуейщ, сэ сщӏэрэ. Абы щхьэкӏэ губгъуэм ар зэрытепкӏэну уэздыгъэри сщӏэрэ, абы псы къекӏуалӏэу щытын хуей. Ар зэрытепкӏэн щӏыпӏэхэр иджы нобэкӏэ абыкӏэ фызэпэщу щыт? Нобэкӏэ-тӏэ абы теухуауэ дызэпэщ, итӏанэ мы санкцэр къытралъхьэ къэралым, къытралъхьэм теухуауэ, импортозамещением теухуауэ куэд езы къэралым щащӏу щӏадзэщи, илъэс нэхъ тынш мэхъу. Гербицидым я представительствэм жей хуэмурэ къэралым щызэпкъралъхьэ.
Хамэ къэрал къифшын хуей хъукъым ара? Хамэ къэралыр сэ си щхьэкӏэ къызощтэри, сэ сигу лъэкӏуа хамэ къэрал къисшауращ, ауэ нобэкӏэ хуей хъуу щытмэ, российское производство дощтэ. Мис мэкъумэшым, щӏым елэжьхэм теухуауэ къуажэм тесхэм сыт хуэдэ гугъуехь теугъэплъхэр е сыт хуэдэкӏэ фигъащӏэти? Губгъуэр ауэдэу къапщтэу щытми, сытым деи гугъуехьщ, ауэ сэ ди къуажэми къызощтри, нобэ цӏыхум яфӏэфӏу, я гуапэу губгъуэм йолэжь. Сыт хуэдэ гугъуехь хэмылъами, зым-зым зыщӏагъакъуэ, зым-зым дэӏэпыкъуу ауэдэу щытщ ди къуажэм. А машинэкӏэ тракторкӏэ, комбайнкӏэ сыщӏрэмыхьэм срилэжьын сыткӏэ фызэпэщ хьэмэрэ аренду къафщтэрэ? Аренду къатщтурэ, нэгъуэщӏ регионхэм къыдоху, сэ сщӏэмыгъуэрэ.
Къэбэрдей Балъкъэрым щывгъуэт нэгъуэщӏ махуэ. Щыдогъуэт, ауэ дэ границэм дыщытщи, Осетиемкӏэ нэхъ тынш къыдогъуэт, мкӏэ дэ гужьыгъэу къикӏыну апхуэдэу кӏэроху-тӏэ.
Нобэкӏэ фызыхунэмысауэ е къыфпэщылъыр сыт хуэдэ лэжьыгъэхэра япэ ипэщым? Нобэкӏэ уей лэжьыгъэ къуажэм теухуауэ нэхъ дызыхуейтэр къыдэхъулӏэну, мис садикым ремонт етщӏынуи псалъэм щхьа куэд хуэчэмщ, и унащхьэ ари и бжэ-щхьэгъубжэ зыгуэрхэр къыдытхъуэжыну дыхуейт, итӏанэ школыр. Ди зы школыр ари тщӏыну дыхуейт, ремонт абыи. Бжьамийхэм теухуауэ иджыри уэрамитӏ щызэтхъуэкӏынуи ауэдэу проект сытхэри едгъэщӏауэ щытщ, программэм хэхуэну дожьэ.
Гу зэрылъытащи, къуажэдэсым я гъащӏэр нэхъ ефӏэкӏуэн папщӏэ лэжьыгъэ зыбжанэ зэфӏах къуажэ администрацэм и лэжьакӏуэхэм. Дыщогугъ а лэжьыгъэр къехъулӏауэ, иджыри фӏыкӏэ я цӏэр щӏитӏуэн щхьэусыгъуэ диӏэну.